ni ala sɔnna ma inshallah an bɛna titre fɔ aw ye ni ala sɔnna inshallah ka sɔrɔ ka tɛmɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ thème fila b'an bolo bi an bɛna kuma mun kan ka taa se saba ma mais fila de préciselen don donc an kan ka kuma fila mun kan bi n'ala sɔnna ma inshallah a fɔlɔ a ko an balimacɛ dɔ ko a y'a mɛn dɔ ka kuma na walima k'a y'a mɛn k'a fɔ ko cɛ minnu bɛ musow yɛlɛ u sanfɛ yafa bɔrɛ kelen position na n'a bɛ rapport la ni muso mun y'i ka furumuso ye o de ko don mun bɛ to ka muso layɛlɛ a yɛrɛ sanfɛla la position cogoya kama k'o bɛ cɛ k'o b'a bɔ cɛya ra dɛ ko yalima anw bɛ mun fɔ o kuma na walima a bɛ kɛ sababa ye wa walima an bɛ se ka mun fɔ a la k'ale y'o kuma k'a y'a mɛn ni ala sɔnna ma inshallah o y'an ka thème fɔlɔ ye je crois que an bɛna o walawala ni ala sɔnna ma inshallah a kuma n'a bɛ kɛ sababa ye walima n'a tɛ kɛ sababa ye ni ala sɔnna a tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ an y'o de fɔ n'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye il faut que i ka critère fɔ i ka argument fɔ n'i ko nin man ɲi a man ɲi kun mun na i b'a détail di n'i ko nin ka ɲi a ka ɲi kun mun na i b'a détail di donc kana fɔ dɔrɔn nin man ɲi ten donc bɛɛ bi s'o la ɔhɔn hali mɔgɔ min ma foyi mɔgɔ min tɛ foyi dɔn o bɛ se ka kuma ten donc i ka kuma ni kodɔnnaw ka kuma bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di n'i ko nin man ɲi i bɛ na ni arguments ni critères ye c'est à dire i bɛ na ni daliluyaw de ye a ra donc n'i ko nin ka ɲi i bɛ na ni daliluya ye a ra mais n'i y'a fɔ ten dɔrɔn ka tɛmɛ o la i ka kuma tɛ minɛ parce que dalilu t'a ra i ma na ni argument i ma na ni critères ye donc n'ala sɔnna an bɛna baara ci a bɛ faamuya fɛnɛ inshallah o ye thème fɔlɔ ye filanan ko ka se muso ma i furumuso de ko don wagati jumɛn de préciselen don wagati mun ni cɛ kan ka se donc muso ma je crois que o fana ye a damana kuma ye an bɛna o détail bɛɛ di k'a ta bogotigi na fo musokɔrɔba la ni ala sɔnna ma inshallah mun bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na i kan ka s'a ma wagati mun na ni ala sɔnna an bɛna baara ci n'i bɛ furu kɔnɔna na i t'a mɔgɔ ɲininka bilen peut-être fo n'i tugu o ko in kɔfɛ dɛ an ka question kɔfɛ fo n'i tugu n'ala sɔnna ma inshallah baasi t'a ra an balimacɛ ko k'a y'a mɛn k'a fɔ ko ka to ka muso yɛlɛ i kan je crois que yan'o cɛ an b'an ka adrɛsew fɔ fɔlɔ ka tɛmɛ toujours malik le secret n'i b'a ɲini internet sɔrɔ sanfɛ i b'a sɛbɛn malik le secret i b'an ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ internet kan minnu labɛnnen bɛ internet kan youtube kɔnɔna na ni ala sɔnna ma inshallah ni vidmate b'i kun i bɛ don o fana kɔnɔ donc n'i mago b'a ra i b'an contacter i bɛ mali heure lajɛ ka taa midi la ka se dix-sept heures ma le secret bɛ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ WhatsApp kɔnɔ n bɛ sɔrɔ appel direct la nɔgɔyara o de ko don sinon n bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ donc sufɛla fɛ ka taa vingt et une heures la ka se zéro heure ma le secret bɛ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ nin waati ninnu fila kɔnɔna na nɔgɔyara o kɔfɛ n bɛ se ka sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma inshallah fɛn caman bɛ yen n bɛ se ka n bɛ se mun na kurusi kɔnɔna kibaruya ni tafe kɔnɔna kibaruya ni e yɛrɛ kɔnɔna kibaruya la n'i y'an wele n'ala sɔnna ma inshallah jaabiw ye mun ye i b'o sɔrɔ 77 39 39 0 de ye ni ala ka diɲɛ inshallah baasi t'a la ko ka cɛ cɛ ka to k'a ka muso ka yɛlɛ a kan donc dilan waati kɔnɔna na position mun ni muso bɛ yɛlɛ cɛ kan k'a fɔra ko bɛ cɛ k'a b'a bɔ cɛya la baasi t'a la a kuma tɛ kɛ sababa ye bi a tɛ kɛ sababa ye donc sini nka a bɛ se ka problèmeni dɔ lase cɛ ma problème mun don fɛnɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mun sɛbɛnnen bɛ ko n'i y'a kɛ dɔrɔn ko bɛ bɔ cɛya ra o tɛ a kuma o tɛ sabati nka a bɛ se ka kɛ ni kun minnu ye an bɛn'o détails de di pour que cɛw ka se k'a dɔn k'a faamuya donc cɛ mun bɛ yen n'a bɛ muso yɛlɛ a kan kuma bɛɛ rapport la o cɛ in n'a ma a dabila walima ka to ka o ko in falen a bɛna kɛ sababu ye k'ale kɛ mɔgɔ salibatɔ ye cɛ ni musoya ko ra parce que cɛ filɛ nin ye walima muso filɛ nin ye adamaden yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye i yɛrɛ dege ko mun na a ka ca a la fɛ i bɛ kɛ o ko in cogoya ye donc rapport kɛ o kɛ e bɛ muso yɛlɛ i yɛrɛ sanfɛla la donc finalement muso de bɛna kɛ forotɛri kɛbaa ye muso de bɛna frottage frottage ɲini donc k'a di o la a laban na e yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ salibatɔ ye donc rapport kɔnɔna na donc ni n'o courage tɛ muso la don min na dilan tɛna kɛ donc n'i kɛra salibatɔ ye muso tɛna rapport sɔrɔ i bolo i n'a fɔ muso b'a fɛ donc cogoya mun na o la muso bɛ se k'a fɔ k'i man kɛnɛ walima k'a fɔ k'ale ka cɛ in ko muso man d'a ye donc o ye n'i mɛnna ko in na a bɛ saliya de bange i la donc a bɛ saliya mun bangera o saliya in o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dilanko problème ye i ni muso cɛ nka k'a sɔrɔ bana tɛ il faut préciser o ye kun dɔ ye a bɛ se ka na ni ko wɛrɛ fana ye mun tɛ o ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye waati bɛɛ n'e bɛ to ka muso layɛlɛ i yɛrɛ sanfɛla la ni i mɛn'o na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛ kɛ cɛ ye mun bɛ teliya ni kun jumɛn ye parce que muso bɛ yɛlɛ cɛ mun kan rapport la i b'a sɔrɔ toujours contrôle de bɛ kɛ muso bolo mais contrôle tɛ donc cɛ bolo donc contrôle ye mun ye n'i bɛ frottage la ni muso ye n'i b'a fɛ ka bɔn yafa b'o ra kelen i kan ka technique minnu kɛ pour que i kana bɔn k'i jɔ walima ka création dɔ kɛ walasa e kana se ka bɔn pour que ji ka se ka taa ka bɔ i ma donc n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ frottage la o koɲɛ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ donc i bɛ se k'i jɔ fɔlɔ pour que lawaji bɛ se ka segin ka taa a nɔ na walima i bɛ se ka na ni stratégie ye mun b'a to lawaji bɛ se ka perturber c'est à dire a tɛ na joona i ma mais n'i bɛ rapport la ni muso ye k'a sɔrɔ muso yɛlɛlen bɛ i ka o la muso t'a dɔn ji b'a fɛ ka na e ma walima ji t'a fɛ ka na i ma donc frottage bɛɛ bɛ to muso de bolo o la ni ji nana pafu dɔ ji bɛ tile la k'a sɔrɔ e ka i se t'a la donc o kɔrɔ ye n'i yɛrɛ dege o ko in na a bɛ se k'i kɛ cɛ ye mun bɛ jate cɛ teliman ye parce que mun na farikolo la bana tɛ dɛ parce que contrôle tɛ kɛ i bolo donc contrôle kɛbaliya i bolo o bɛ se k'i teliya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye nka ni e man kɛnɛ o fana tɛ kelen ye parce que o ye bana de fɔra o ye kun dɔ ye donc a bɛ kun wɛrɛ fana bila cɛ la mun ni o fana tɛ kelen ye o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛya dilanlen bɛ cogoya mun na n'i bɛ frottage kɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ baara la ni cɛ bɛ rapport kɛ n'ale yɛrɛ de bɛ frottage la c'est à dire e dalen tɛ dɛ mais frottage bɛ e yɛrɛ bolo que ça soit muso dalen don walima e yɛrɛ de kɔni bɛ ka e yɛrɛ de bɛ ka donc i ka frottage kɛ o bɛ kɛ sababu ye o b'a to cɛya ye fasa de ye donc mun bɛ réagir taa ni ka segin cɛ ka force cɛ bɛ force mun utiliser ka se ka taa ka segin a bɛ fasa in a b'a bila donc ka réagir donc i b'a ye fasa bɛ mɔɔnɔbɔ et puis cɛya bɛ kɛ i sago ye i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya mun na parce que i yɛrɛ fanga i yɛrɛ fanga bɛ ka frottage kɛ n'a ye donc ani cɛya bilalen bɛ ten muso bɛ ka frottage d'a ma n'o tɛ kelen ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ mun bɛ yen ni position ka d'a ye position mun n'ale yɛrɛ tɛ baara k'a kɔnɔ fo muso dɔrɔn de bɛ baara k'a kɔnɔ o cɛ tɛ réagir kosɛbɛ o cɛ in cɛya a tɛ réagir kosɛbɛ i n'a fɔ cɛ mun bɛ yen position mun ka d'ale ye n'ale yɛrɛ de bɛ baara kɛ o position in kɔnɔna na kosɛbɛ parce que fasa de don taa ni ka segin n'o doni dara a kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ k'o waleya a bɛ fasa bila donc ka réagir kosɛbɛ donc n'i y'o bɔ a la fo k'a to muso bolo fasa tɛ réagir fasa bɛ dege a tɛ réagir comme il faut nka ni e man kɛnɛ o tɛ kelen ye i ni cɛ kɔni tɛ kɛ kelen ye mun bɛ position kɛ position mun b'ale yɛrɛ bolo ale yɛrɛ bɛ frottage kɛ mun na parce que a ka fasa bɛ réagir o la donc ka ɲɛ o la fasa kɛnɛya totalité ni fasa yɛrɛ capacité ye mun ye o bɛ na a ma a b'o sɔrɔ i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya min na. o la i b'o dɔn cogoya jumɛn na n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye waati na n'i b'a fɛ k'a pénétrer yafa bɔrɛ kelen i cɛya wulilen ba i bɛ cɛya lajɛ i b'a sɔrɔ a bonya ye hakɛya mun ye n'i ye frottage daminɛ n'i y'a bɔ i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ o kan i b'a sɔrɔ a ka jan ka tɛmɛ o kan a ka bon ka tɛmɛ o kan parce que mun na cɛya bɛ taa ni ka segin mun kɛ o ka ɲi cɛya yɛrɛ ma parce que fasa de don a bɛ taa ni ka segin mun kɛ ni force ye i b'a ye a bɛ réagir i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya min na donc o ka ɲi fasa ma a jɔlen ye yɔrɔ kelen muso ka frottage dama ye donc o kɔrɔ ye n'i y'i yɛrɛ dege dali la muso bɛ yɛlɛ e kan kuma bɛɛ donc i cɛya tɛ kɛ i n'a fɔ min tɛ o kɛ nka ani a b'i bana o fana tɛ kelen ye a tɛ bana bil'i la dɛ voilà a bɛ saliya de bil'i la o saliya in de bɛ yɛlɛmɛ ka na ni nin nin ko ninnu bɛ i fan fɛ donc ani a bɛ e yɛrɛ bana walima ka kɛ i n'a fɔ ko dɔ de don n'a kɛra dɔrɔn a b'i bɔ cɛya la walima ni nin kɛra dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ u bɛ fɛn minnu fɔ hali n delila ka mɛn dɔ da la ko ni cɛ ka ɛɛ ko ni banakɔta ko ni mɔgɔ wɛrɛ ka banakɔta sera cɛ ka cɛya ma dɔrɔn ko i bɔlen cɛya la n delila k'o kuma mɛn. donc i b'a dɔn ni kuma ninnu tɛ kabini n'i ye kuma ninnu ye o tɛ na ni daluya de y'a la mun bɛ kɛnɛya quoi a tɛ tilen a tɛ tilen cogo di ɛ cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ rapport kɛ ni muso ye yafa bɔrɛ kelen n'u bɛ muso cɛ dɔw bɛ yen u bɛ rapport kɛ ni muso ye u bɛ muso ɲini a ɲɛfɛ cogo min na u b'a ɲini a kɔfɛ ten o cɛ camanba de bɛ yen an m'a fɔ a bɛ bɛn dɛ mais o camanba de bɛ yen e bɛ se ka muso ɲini a kɔfɛ cogo di k'a ban ko e ma e ma banakɔta dɔ sɔrɔ o don si o ka gɛlɛn dɛ donc a kuma ti tilen n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka banakɔta de kɔni bi cɛya bɔ cɛ bɔ cɛya la donc cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ muso ɲini a fan bɛɛ fɛ sa a m'a sɔrɔ olu bɛɛ bɔra cɛya la donc a kuma sababa tɛ a tɛ tilen donc an y'o de fɔ dɔw bɛna kuma u bɛna u miiri dɔrɔn ka ko dɔ jateminɛ donc k'a fɔ ani o ye sababa ye donc a tɛ kelen ye n'i ye kuma fɔ i bɛ na ni daluyaw de y'a la pour que mɔgɔw ka se k'a minɛ n'a ka se k'a dɔn tilen donc a tɛ tilen i y'a ye n'a bɛ fɔ ko n'i taara ɲɛgɛn na parce que a tigi y'a ka base k'o de ye ko n'i taara ɲɛgɛn na k'a bɛ n'i y'a ye a bɛ fɔ k'i k'i kɔ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka i cɛya ko fɔlɔ après ka sɔrɔ k'i kɔ ko k'o kɔrɔ de ye ko banakɔtaga ni ko banakɔtaga man ɲi cɛya ma mon frère o tɛ a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nɔgɔ de bɛ kɔfɛ nɔgɔ min bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ infection ye cɛ la walima muso la donc ni cɛ y'a ko fɔlɔ walima ni muso don n'i ye ɲɛfɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa kɔfɛ ko i bɛ kisi o nɔgɔ in tɔɔrɔ ma i y'a ye mais n'i ye kɔfɛ ko ka sɔrɔ ka fɔ i bɛna ɲɛfɛ ko sɔɔni bɛ se ka nɔgɔ dɔ ta kɔfɛ parce que banakɔtaa ninnu ye nɔgɔw de ye minnu n'a fitinin bilala yɔrɔ dɔ la tile damadɔ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ donc infection ye donc pour éviter walasa k'o bali a bɛ fɔ de k'i k'i ɲɛfɛla ko fɔlɔ yafa bɔrɛ kelen ka sɔrɔ k'i kɔfɛ ko ni cɛ don ou bien ni muso don nka ni banakɔtaa yɛrɛ bɛ cɛ bɔ cɛya la o tɛ tilen n terikɛ donc i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni daliluya ye mun bɛ kɛnɛya n'ala sɔnna ma inshallah donc an bɔra ka kuma mun fɔ sisan o y'o ɲɔgɔnna kuma de ye fɛn de don mun n'i y'a kɛ a b'i adopter i b'i dege ko in na finalement a bɛna saliya bil'i la bon saliya bɛ se ka na ni provocation minnu ye fasa sira fɛ ani e yɛrɛ ka sira fɛ ani i ka teliya sira fɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye mais ani a bɛ e yɛrɛ kuturu bana o tɛ fɛn suguya kelen ye donc n'u ye kuma fɔ u kan ka daliluya di donc n'i ma dalilu di a ra a kuma bɛ wuli ka bɔ yen ni dalilu de ye a dalilu filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ misaliya ra mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ kilomɛtiri kɛmɛ saba ɲɔgɔn na walima an ka kɛ kilomɛtiri saba don o don wula fɛ a bɛ kilomɛtiri saba de boli bon a terikɛ dɔ fana bɛ yen don o don o fana bɛ kilomɛtiri kelen de boli donc u ko an ka taa boli la ɲɔgɔn fɛ u taara boli la donc kilomɛtiri kelen u tɛmɛna kilomɛtiri kelen na yanni u ka se kilomɛtiri saba in ma terikɛ min tun bɛ dan kilomɛtiri kelen na o bɛ sɛgɛn peut-être a tɛ se ka tenir yɛrɛ walima hali n'a y'a tenir a bɛ kɛ gɛlɛya ye walima a tɛna se ka tenir a tɛna se ka a laban pourquoi parce que ale y'a yɛrɛ dege kilomɛtiri kelen bolili de la bon nin dun degelen bɛ kilomɛtiri saba bolili la donc n'ale ka kilomɛtiri kelen banna dɔrɔn a bɛ sɛgɛn de donc a bɛ obligé ka dan sira fɛ walima ka jɔ yen mais ani ale yɛrɛ kuturu man kɛnɛ est ce que o ye kelen ye donc o tɛ kelen ye donc o cogoya de don donc cɛya position minnu bɛ yen ni muso bɛ frottage di cɛ ma k'a sɔrɔ cɛ tɛ frottage di mais muso de b'a di ni cɛ y'i yɛrɛ dege o la waati bɛɛ de ko dɛ k'a k'i ka baara yɛrɛ ye bon finalement a bɛna saliya de bil'i la bon saliya bɛna n'i wolo fɛn minnu na olu de filɛ nin ye mais ani a bɛ e yɛrɛ kuturu bana o tɛ kelen ye n'i y'a falen don o don ka a kɛ a contraire ye i yɛrɛ b'i ka frottage kɛ sɔrɔ ni position min ye i b'o de kɛ n'i y'a falen don o don k'a k'o ye kalo kelen kalo fila bɛ dafa tuma min na i bɛna i cogoya la i n'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ cogo min na walima i ka tɛmɛ o kan parce que adamaden dancogoya ye i yɛrɛ bi i b'o fana adopter i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na nka ni a bɛ i bana o tɛ kelen ye donc a kuma tɛ tilen a daliluya fɔlen filɛ nin ye aw ye n'ala ka ɲɛ ye inshala o kama kodɔnna dɔ ko an m'a f'i ye kurana kɔnɔ an m'a f'i ye hadisa ra nka kodɔnna dɔ ko a y'a ye ala kira ka kuma dɔ ra ɔhɔn ko cɛɛ dɔ taara ala kira ɲininka ko n'ale n'a muso bɛ rapport kɛ ko ale ka teli k'ala kira ko a ma k'i b'a sɔrɔ k'e bɛ yɛlɛ i muso kan de dɛ k'a ko ko awɔ k'ala kira ko n'i taara i ka muso yɛlɛ i kan nin sen in k'o lajɛ donc k'a taara k'a ye muso yɛlɛ a kan a mɛnna i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na donc o kɔfɛ k'a taara fɔ ala kira ye ko n y'a k'i ka fɔ cogoya in ye ko o ɲɛna ko vraiment ko o fisayara ka tɛmɛ dɔ in kan n mɛnna ko ala kira ye dubabu k'a ye ayiwa an m'a fɔ kuranakan don dɛ ɔhɔn hali an m'a f'i ye k'a hadisa kan don mais kisatigi dɔ y'a fɔ a ka kuma na ni a ka wajulu kɔnɔna na fɛnɛ donc dalu dɔ na sɔrɔ a bolo n'o kuma in tilenna k'o kɛra sababa ye ka bɔ ala kira yɔrɔ nka bon fɛn min bɛ yen k'a bɛ cɛ bana walima a bɛ mɔgɔ bana ala kira ka tila ka yamaruya kɛ o fɛn in na k'a fɔ taa kɛ t'o kɛ est ce que o bɛ kɛ ala kira ka kodɔn bɛ cogo min na a ka faamu bɛ cogo min na a ka maɲumanya bɛ cogo min na est ce que o bɛ kɛ o tɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ se ka kɛ donc ka kuma lasurunya ni mɔgɔ minnu ye nin kumaw fɔ n'u ma dalu fɔ aw ye a kana minɛ an bɛ waati min na sisan an bɛ nouvelle génération de la a o de don nouvelle génération an b'o de la n'i bɛ wajulu kɛ i bɛ dalu di ni jumɛn ye kurana mun ye ala ko ye i b'o ɲini ala kan de kɔnɔna na i b'a dalu di fɛnɛ donc n'i bɛ kuma o kuma fɔ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ i bɛ dalu di n'i ka dɔgɔtɔrɔya siraw ye donc ni farafinya sira don i bɛ dalu di ni argumentw ni critèrew ni misaliyaw ye f'a ka sigi hakilimaw de tulo b'i ra bon u b'i lamɛn fɛnɛ n'i tilala kuma in na dɔrɔn hakilima yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye wa a b'a dɔn ko nin fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye donc kana kuma fɔ ten dɔrɔn walima a bɛ bɛn ma donc ou bien nin ka di ne da ye dɔrɔn n b'a fɔ génération waati an tɛmɛn'o kan quoi mɔgɔw tɛ minɛ nin ko ma bilen ni dalu tɛ kuma na n'i y'a fɔ n'i tilara dɔrɔn an tɛmɛna an b'a bila dɔrɔn ka tɛmɛ wa an b'o génération de la dɔ fana b'a fɔ de ko non ko n'i bɛ to ka muso yɛlɛ i kan ka rapport kɛ k'o bɛ muso ɲɛ don cɛ la walima k'o b'a to muso bɛ cɛ in mara tout ça c'est des imaginations u bɛ ko de miiri k'a fɔ ko miiri k'a fɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ de non muso ye sanfɛ muso ye dugumafɛn de ye donc ala ye cɛ kɛ sanfɛfɛn de ye donc ni mɔgɔ min bɛ to ka toujours i muso yɛlɛ i sanfɛ ka rapport kɛ a bɛ n'a fɔ i a bɛ n'a fɔ i y'i yɛrɛ kɛ dugumamɔgɔ ye k'i muso kɛ donc i sanfɛfɛn ye donc ko n'i ma farati a laban na k'ala bɛ taa i yɛrɛ kɛ k'ala b'i kɛ dugumamaa ye c'est à dire k'ala b'i muso kɔrɔta i sanfɛ c'est à dire i muso bɛ k'i sanfɛfɛn c'est à dire i muso bɛna i mara i muso bɛna i jɔnmaya i muso tɛna i bonya bilen c'est à dire i bɛ kɛ i muso dugumamɔgɔ ye i n'a fɔ i kun kan ka k'a sanfɛmaa ye cogoya min na bon n'ale kan ka kɛ dugumamɔgɔ ye k'a bɛ renverser quoi donc ko n'i bɛ to ka muso yɛlɛ ka rapport kɛ ko o b'o kɛ o fana imagination de ye quoi imagination jumɛn de don u b'a bɔ misaliya jumɛn kɔnɔ parce que muso ni rapport kɛcogo la i b'a sɔrɔ muso bɛ sanfɛ cɛ bɛ kɛ duguma yɛlɛnka la quoi donc u b'o de lajɛ sisan ka imaginer dɔrɔn ka nin kuma ninnu fara fara kan k'a sɔrɔ a si ni sababa tɛ bɛn sababa ye mun ye ala ko aw musow y'aw ka forow de ye donc a ye don aw ka foro kɔnɔ don cogoya mun ka di aw ye ala y'o fɔ surantu nisayi ra mais a ye précision dɔ di ko yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga i ye donc ala ye yɔrɔ mun daga i ye o dɔnnen don donc ala ma yɔrɔ mun daga muso farikolo bɛɛ ra ala ye yɔrɔ mun ta a tɔgɔ ma k'a fɔ a kana maga nin yɔrɔ in na o ye muso ka banakɔta kɛyɔrɔ ye k'i kana se yen ma n'o tɛ muso farisogo tɔ bɛɛ dagalen bɛ i ye e tɛ se kuma na ka tɛmɛ ala kan ala de bɛ se waati min na ala b'a fɛ ka muso ka farikolo yɔrɔ kelen ta k'o haramuya a y'a tɔgɔ préciser k'a fɔ a kana se nin yɔrɔ kelen in ma ni yɔrɔ wɛrɛ tun b'a la a tun b'o fɔ n'i y'a ye a ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ t'a la donc muso fari fan bɛɛ dagalen bɛ i ye e mun y'a furu cɛ ye donna don cogora mun ka di i ye ni nɛmuni de ka di i ye yafa bɔrɛ kelen i b'a très bien nɛmu ala de y'a daga i ye a fari fan dɔ don ni mugani de ka di i ye ale yɛrɛ fɛnɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ wa ni duwateli de ka di i ye yafa bɔrɛ kelen i bɛ se k'a très bien duwate ni sin min de ka di i ye i b'a sin très bien min k'i nɛn don a tulo kɔnɔ n'o de ka di i ye walima k'i nɛn don a ka barakɔrɔ la walima k'a sentɛgɛ kɔnɔna yɛrɛ nɛmu pour que ka se ka bien exciter tout ça ça fait partie du plaisir ninnu bɛɛ ye nege ko dɔ de ye mun bɛ sɔrɔ muso farisogo kɔnɔna na hali a ka woro kɔrɔla ninnu woro jukɔrɔla ninnu ka i nɛn kɛ k'a bɛɛ nɛmu donc ninnu bɛɛ dagalen bɛ i ye parce que muso ka farisogo yɔrɔ dɔ de don ala ko i ka foro de don don don cogo mun ka di e yɛrɛ ye nka yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga i ye yɔrɔ jumɛn ma daga o ye kɔfɛla in ye a y'o de bɔ a la n'o bɔra la farisogo fan bɛɛ dagalen bɛ i ye bi kɔni n bɛ n da n ka foro bɛ yɛlɛ n kan bi où est le problème a bi ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ n ka foro kan bi où est le problème a bi n ka foro n b'a n bɛ n ti don da fɛ bi dɛ n bɛ bi ta n b'a biri de da dɔnnen bɛ cogoya min na n ti don ten bi birili de ka di n ye bi où est le problème a bi n bɛ senw kɔrɔta bi où est le problème a bi n t'a rapport kɛ dilan kan bi an ka jigin duguma où est le problème bi n b'a rapport kɛ salon de kɔnɔ fauteuil kɔnɔna na bi foro cogoya ra o de ka di n ye bi où est le problème a bi kɔni n bɛ yɛlɛn n ka so sanfɛ bi n bɛ taa fiɲɛ na bi n bɛ taa matila dɔ bila yen walima n bɛ taa n ka lipogo bila yen o sen kɔrɔtali bɛ sɔn ka ja walima birili bɛ sɔn ka ja yen yafa bɔrɛ kelen quoi où est le problème e de ka foro don i muso don ala ye mun daga i ye a farisogo fan bɛɛ waati bɛɛ i k'a kɛ dɔrɔn sutura kɔnɔna na a bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ ye mun ye yɔrɔ suturalen ye a banna donc kɔfɛla in de haramuyala i ma k'i kana rapport kɛ n'a ye banakɔta bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ donc i ye muso yɛlɛ i kan o i yɛlɛla a kan o a bɛɛ bi bɛn ala fɛ yen wa foyi t'a la plaisir de don mais a bɛ se ka mun lase e ma saliya kama ni saliya nana saliya bɛ se ka na yɛlɛmɛ ka fɛn minnu se i ma n'an b'a fɔ olu ma inconvénientw kɔlɔlɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye n'i y'a décider k'o fɛnɛ ban don min na i b'a ko falen dɔrɔn a bɛ ban k'a sɔrɔ hali sɛ tɛ wuli ka bɔ dɔn ka fa kan dalu de fɔlen filɛ nin ye lesegere fɛ n'ala ka diɲɛ inshala ni k'i bɛ dalu wɛrɛ ɲini nin kɔfɛ ɔ fo ni fɛn fɛnɛ nana ni dalu dɔ ye mun bɛ jɛ ka tɛmɛ nin kan n'o kɛra an b'o fɛnɛ minɛ kɛ n'ala ka diɲɛ inshala donc baasi t'a la je crois que nin y'an ka question fɔlɔ nin y'o o jaabi dilen ye donc filanan ko an bɛ segin ka na filanan ma question filanan ma ko ka se muso ma wagati jumɛn préciselen don je crois que wagati min préciselen don a ka ca nka an bɛna an da don a la ka walawalali kɛ wa a bɛ faamuya fana ni ala sɔnna ma inshala wagatiba damadɔw de préciselen bɛ n'i bɛ se muso ma wagati min kɔnɔna na n'a bɛ damu sɔrɔ i la wagati min kɔnɔna na ni i yɛrɛ bɛ diya a ye wagati min kɔnɔna na ni furu bɛ diya a ye wagati min kɔnɔna na i kanu bɛ don a la wa hali i somɔgɔw bɛɛ kanu bɛ don a la parce que n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma a ka mɔgɔw kanu bɛ k'i fɛ wajibi ye i n'i yɛrɛ de b'o kɛ i m'a ye n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma i b'a ladege hali a ka fini don cogo ninnu o de kama arabu fɛ yen fini don cogo minnu nana an fɛ yan n'u y'a ni silamɛya don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ silamɛya tɛ tellement que mɔgɔw ye silamɛya kanu a diyara mɔgɔw ye fo mɔgɔw y'a fini don cogo kɛ u bɛ fugulanin fila fugulanin bila u kunkolo la donc a bɛ ten de n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma a ka comportement yɛrɛ kɛli i fɛ c'est obligatoire o ye wajibi de ye donc ninnu waati ninnu n'i y'a préciser o rapport kɛ waati o dilan waatiw k'o dɔn ka o dilan di i muso ma i n'a fɔ n bɛna o jate cogoya min na i kanuni i muso fɛ o bɛ kɛ wajibi de ye fura foyi t'a la fo n'i ma se ka a kɛ c'est-à-dire fo n'i ma se k'a appliquer d'abord waati fɔlɔfɔlɔ o ye i bɛna rapport kɛ ni muso ye waati mun na o cɛ nege b'a la wa a ka sɔrɔ muso bɛ waati la waati mun n'a yɛrɛnin bɛ cɛko kan cɛ nege b'a yɛrɛnin na waati min na n'a mago bɛ cɛ la o waati in e k'o dɔn ka bɔ waati tɔw la o kɛra tile fɛ sa o o kɛra su fɛ sa o o kɛra sɔgɔma ye sa o dugutilama fɛ ye sa o je crois que i k'o waati ninnu i ka to k'o ɲini k'o dɔn hali n'i ka waati bɛɛ ma bɛn a ma mais i ka to k'o waati ninnu ɲini k'o dɔn ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni muso ye waati si rapport man di muso ye ka tɛmɛ wagati kan mun ka bon n'a bɛɛ ye ka tɛmɛ wagati kan a yɛrɛnin ye cɛ demander waati mun na muso dɔ bɛ yen n'a ye tilefana dun wagati min na de o ko in bɛ k'a la mais i b'a sɔrɔ ale bɛ furu kɔnɔ san tan a ma deli ka cɛko kɛ tilefana dunnen kɔfɛ mais k'a sɔrɔ ale bɛ furu kɔnɔ san tan a ma deli ka tilefana fila ni saba dun fiyewu ko cɛ nege ma k'a ra fo dɔw bɛ t'u yɛrɛ labɔn ɲɛgɛn kɔnɔnaw na donc cela veut dire que muso yɛrɛ ni mago bɛ cɛ la waati kelen mun na n ye misaliya de di quoi i k'o waati in dɔn hali n'a ma kɛ san bɛɛ ye kalo kɔnɔna na i ka se ka rapport kɛ n'a ye o waati in na hali n'a kɛra kɛko kelen ɲɔgɔnna ye donc o de ye waatiba ye muso ka waatiw bɛɛ la mun bɛ a diya i diya ye ka tɛmɛ cɛw bɛɛ kan an delila k'o fɔ yan ka tɛmɛ cɛ saba de ka di muso ye ka tɛmɛ cɛw bɛɛ kan an delila ka détail di cɛ dɔ b'a la mun bɛ muso ka waati peresizelen dɔn sisan a yɛrɛ de mago bɛ cɛ la mun b'o o calcul ɲini k'o dɔn k'o taamasiyɛn ɲini k'o dɔn a muso la ka sɔrɔ ka s'a ma o cɛ in ka di muso ye ka tɛmɛ cɛ bɛɛ kan parce que o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ni bɛ ko in fɛ a ni bɛ ko in kan wa a bɛ damu sɔrɔ ko in na k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka sababuya kɛ a yɛrɛ ni nana ni dɔn ko in ye o ye wagatiba fɔlɔ ye mun ka bon ni tɔw bɛɛ ye donc wagati filanan i kana muso jate a âge fɛ ɔhɔn âge ye jumɛn ye k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ karisa ra bilen k'a bɛ furu kɔnɔ depuis san tan ni duuru walima depuis san mugan e taara muso fitinin dɔ ta ka na fara a kan ka sɔrɔ k'a fɔ k'a ka cɛko in tɔ bɛna ɲini ka nege bɔ ko a bɛ furu kɔnɔ depuis san mugan ko kuma dumuni don wa non n'i ye muso jate si fɛ rapport la i bɛ fili donc muso kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani kɔ o bɛɛ ka cɛko bɛ bonya de n'u bɛ ka kɔmanse ka don donc kɔrɔbayalenya kɔnɔna na donc cɛ caman bɛ yen o t'a faamuya o b'a sɔrɔ cɛ ye muso filanan ta o ye denmisɛnnin ye a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ ko muso bɛ ka sinaya kɛlɛ de sama ani denmisɛnnin cɛ a b'a fɛ don o don f'ale f'a ka n'ale sera a fɛ yen f'a ka s'ale ma de parce que a b'a dɔn ko nin ye denmisɛnnin ye n'ale bɛ ale bɛ s'o ma donc a fana t'a ka su to yen k'a kɛ fadenya kɛlɛ ye walima vengeance donc n'i sera yen f'i ka se n yɛrɛ ma donc a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ ko muso bɛ k'o kɛlɛ in de kɛ keleya kɛlɛ kama k'a sɔrɔ non o tɛ muso yɛrɛ dancogoya ra ni muso bɛ kɔrɔbaya o ye waati dɔw de ye an bɛna mun peresize aw ye ni muso bɛ kɔrɔbaya a ka cɛ nege bɛ bonya ka taa fɛ de fo ka taa se a laban ma donc o ye muso yɛrɛ dancogo ye muso caman o la i kan'o waati in ye k'o to yen n'i y'o waati in ye k'o to yen i bɛ se ka don fili camanba kɔnɔna na o la muso ni muso kɔmansera ka kɔrɔbaya o waati in jateminɛ i ka to ka dilan caya a fan fɛ a ni bɛ dilan ka dilan ka d'a ye wa e n'i y'o dilan n'i tora ka dilan kɛ n'a ye o waati i bɛ diya mun sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la hali denmisɛnninya na parce que o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ni ye ko in a ni nana ni ko in ye donc n'i bɛ ka rapport kɛ n'a ye an y'o fɔ hali don ko k'a sɔrɔ a yɛrɛ ni nana n'a ye e mago bɛ damu mun na donc i bɛ se k'o sɔrɔ a fan fɛ kosɛbɛ donc a k'o waati jateminɛ kosɛbɛ musow fanfɛla la a degun bɛ muso caman kan parce que muso tɛ se ka kuma in fɔ ni kunba saba ye kun fɔlɔ parce que a bɛna fɔ ko kabini san mugan k'i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ e ma mun sɔrɔ o la e tɛna o sɔrɔ o la bilen koyi a bɛna fɔ ko mɔgɔw bɛna o fɔ a ye a b'i datugu kun filanan a bɛna fɔ ko non denw b'i bolo nin denkɔrɔbali hali a den dɔ ye den a den dɔ furula kɔsa in na hali sisan n ko den b'a denmuso bolo ɛ hali sisan ale bɛ girin cɛko la ko parce que ko cɛ ye muso kura furu donc pour que mɔgɔw kana n'o fɔ a b'i yɛrɛ minɛ a yɛrɛ kan donc a sabanan toujours cɛko yɛrɛ ye fɛn mun ye i b'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ bila o ko in na ko in ɲɛdɔn b'a la a fɛn bɛɛ b'a la mais consciemment a yɛrɛ t'i yɛrɛ bila ko in na pour que ani cɛ ka se ka bɛn a yɛrɛ ni cɛ ka se ka bɛn cɛ kana na fɛn camanba miiri mais ani cɛ ka se ka bɛn ko in kan mais k'a sɔrɔ a ka d'ale ye ka tɛmɛ hali denmisɛnnin fitinin kan parce que ale farikolo yɛrɛ de nana ni ko in ye o waati donc o ye waati ye mun kan ka préciser cɛlakaw fɛ kosɛbɛ ni muso bɛ ka taa kɔrɔbalenya kɔnɔna na n'ala ka diɲɛ o waati ninnu i kana olu ye k'o to yen fiyewu n'ala ka diɲɛ donc o ye waati filanan ye waati sabanan hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin de don a mago bɛ cɛko la yɔrɔ jumɛn na i k'o ɲini k'o dɔn fɛnɛ o kɔrɔ ye rapport bɛɛ kana fixé a kɛyɔrɔ kɔrɔ in na dugutilama fɛ yɔrɔ kelen ni ka ɲɔgɔn kɔrikɔri garaba garaba garaba pafu o tɛ a bɛɛ kana kɛ ten nka yɔrɔw ka to ka falen rapport yɛrɛ kɛyɔrɔw ka to ka falen ka modernité don a la ka waatiw fɛnɛ falen modernité fɛnɛ nɔfɛ donc ninnu bɛɛ ye waatiw de ye minnu ni mɔgɔ bɛ se ka se muso ma nin waati ninnu kɔnɔna na mais wagati mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye muso yɛrɛ que ça soit denmisɛnnin de don ou bien sakɔrɔ de don ou bien musokɔrɔba de don mais a kɔni bɛ cɛko kɔnɔna na mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan walasa e ko kana bɔ a kɔnɔ o ye waati fila de ye o waati fila ye jumɛn ye i bɛna se muso ma waati mun na k'o ɲini k'a dɔn nin waati jumɛn bɛ bɛn karisa ka nege ko ma kosɛbɛ a nege bɛ na waati jumɛn ka caya ale yɛrɛ ni bɛ cɛko demande wagati jumɛnw na très généralement ka caya hali n'i ma se k'o bɛɛ suivi mais kuma dɔw la i ka o dɔw bɔ i ka rapport kɛ n'a ye o wagati dɔw kɔnɔna na donc o bɛ se ka wagati bɛɛ ta i bɛ recherche de k'o waati la o bɛ se ka hali sɔgɔmada neuf heures ninnu ta n'a t'an bi donc ça dépend waati bɛɛ de ko don i b'a lajɛ a bɛ sɔrɔ waati min kɔnɔ dɔrɔn o ye waati fɔlɔ ye mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan filanan n'i bɛna rapport kɛ ni muso ye i k'a hakili sama ka na rapport ma o kɔrɔ ye rapport bɛna daminɛ i ka na ni lahalayaw ye minnu b'ale yɛrɛ farisogo sama ka na nege ma ani k'a hakili sama ka na nege ma ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni a ye donc n'i ye nin fila dafa nin waati fila jateminɛ k'o dafa cɛnimusoya ko la que ça soit i y'a kɛ su fɛ sɔgɔma fɛ tile fɛ ou bien waati min fɛ je crois que o de ye waati préciselen ye cɛ kan ka se muso ma waati min na n'o bɛ préciser donc heure tɛ se ka d'i ma waati tɛ se ka d'i ma u ka lahalayaw tɛ kelen ye u yɛrɛ ka kow tɛ kelen ye e ta bɛ sɔrɔ lahalaya mun kɔnɔna na ani kuma mun na e b'i ta sigi e b'i ka précision sigi donc o kan a banna n'i m'o dɔn o la n'i bɛna rapport kɛ n'a ye k'a hakili sama k'a farikolo fɛnɛ sama ka na rapport kɔnɔna na o bɛ sama cogo di o bɛ sama ni negekan ye o bɛ sama cogo di o bɛ sama ni kareseli ye o bɛ sama cogo di peut-être que ni duwateli ye yafa bɔrɛ kelen o bɛ sama cogo di ni nɛmunu ye yafa bɔrɛ kelen o n'a ɲɔgɔnna ɲɛ minnu fɛ fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ muso la negeya olu waleyali o la a hakili bɛ sama ka na rapport kɔnɔna na a farisogo fana bɛ sama ka na donc rapport kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ ka rapport kɛ n'a ye n'i tɛ waati dɔn o la o ye kelen ye k'a sama ka na n'a ye waati de kɔnɔ ka sɔrɔ ka rapport kɛ n'a ye a bɛ damu mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la n'a y'o sɔrɔ ka caya i kanuni i somɔgɔw kanuni i ka lahalaw kanuni o bɛ k'a ma wajibi de ye n'ala ka jɛ inshala donc ninnu de ye nin jaabiw ye an bɛna an ye jaabi minnu sɔrɔ donc ka d'aw ma ni ala sɔnna ma inshallah baasi t'a la an bɛna miniti lajɛ n kɔrɔkɛ miniti a kan ka dɔ kɛ baasi t'a la caman kɛra la yan'o cɛ question dɔ bɛ yen mais o tɛna sɔrɔ nin émission in kɔnɔna na ko mun ye x video ninnu ye n'o y'an ka ja jugulama ninnu ye porno ninnu yafa bɔrɛ kelen ko yalima jɔn de kan k'a filɛ ko dɔw ko k'a bɛ cɛ bɔ cɛya la donc ko cɛ jumɛn de kan k'a filɛ cɛ jumɛn de man k'a filɛ ni ala sɔnna n'an seginna ka na an bɛna o di o kɛcogoya la cɛ suguya fila de bɛ yen mun kan k'a filɛ filɛ cogoya filɛ kun fila kɔnɔ donc cɛ suguya fila fana bɛ yen minnu man k'a filɛ ni kun fila fɛnɛ ye donc o kɔrɔ ye a bɛ se ka na ni hɛrɛ fila ye cɛ suguya fila ma i n'a fɔ a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ fila ye cɛ suguya fila fɛnɛ ma ni ala sɔnna ma inshala o détail tɛna sɔrɔ nin émission in kɔnɔna na mais an bɛna waati ta ka o détailw ɲini donc ka n'o fɛnɛ di i n'a fɔ aw b'a kalama donc cogoya min na n'ala ka jɛ inshala donc toujours malick le secret n'i b'a ɲini internet kan i b'a sɔrɔ malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ n'i mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da bɛ yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i pasani dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye ni ala ka diɲɛ ye inshallah gurupu b'an bolo an ka gurupu gurupu professionnel de don n'i yɛlɛla a kan n'ala sɔnna i bɛ kɛ mɛtiri ye siga foyi t'o la cɛ fara muso kan donc tout ça c'est de ɲɔbugu ɲɔ takanw de b'a la n'ala ka diɲɛ n'i ye weleliw k'a takanw bɛ f'i ye asalamu aleykum